na data chiwandamia koma poyamba nayi mitu yake roads authority ikufuna ndalama pa fupifupi 7.7 trillion kwacha kuti imange ndi kukonza misewu mzaka zisanu zikudzazi vuto lakuchepa kwa ogwira ntchito ati lakhudza nthambi ya immigration ndipo mu nkhani zina boma la malawi silinalandire uthenga kuchoka ku united states pa zakuyimitsidwa kwa visa za amalawi amene akufuna kukaphunzira mdzikomo tili ndi izi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi tsopano nazi nkhani zathu mwa tsatanetsatane roads authority yati ikufuna ndalama pafupifupi 7.7 trillion kwacha kuti zithandizire ntchito yomanga ndi kukonza misewu mdziko muno mzaka zisanu zikudzazi wapampando wa nthambiyi a matilda matabwa wanena izi pokhazikitsa mlozo wa ntchito zake kuchokera chaka chino cha 2025 mpaka 2030 brenda kayo wadza ndi zambiri mu lipoti ili a matabwa ati mu zaka zisanu zikubwerazi bungwe la roads authority likufunitsitsa kukwaniritsa kumanga misewu yabwino makamaka m'madera akumudzi kuti dziko lino litukuke iwo ati pofika mchaka cha 2030 bungwe lawo liwonetsetsa kuti dziko lino lili ndi misewu yapamwamba mlozo wapitawo sitinathe kufikira molingana mmene tinakonzera koma nthawi inoyi from 2025 to 2030 tikukhulupirira kuti ma partners ambiri abwera uh, chinanso choti mwina tikhoza kunena ku mtundu wa malawi ndikunena kuti roads authority ma partners amene ali akunja amatithandiza ndalama akusangalala kwambiri ndi mene roads authority ikugwirira ntchito panopo poona misewu imene ikuchitika yolimba imene ikukhazikika mu dziko lino la malawi ndipo nduna yoona za mayendedwe ndi mtengatenga a jacob hara apempha bungwe la Roads Fund Administration kuti liyesetse kutolera ndalama zochuluka kuti zithandizire kumanga komanso kukhoza misewu iwo ati dziko limayamba kutukuka likakhala ndi misewu yabwino ifeyo tikudziwa kuti posachedwa pompano tiyamba tsopano kukumba miyala yathu ya mtengo wapatali mdziko muno ndiye kuti umphawi wonse uja takhala tikuvutika nawo nthawi yaitali uja ukutha ndiye kuti ma plan athu tikamapanga ma design a misewu yathu tikamapanga tionetsetse kuti tikupanga ma design a misewu osati ya umphawi mentality koma tikhale ndi misewu yabwino yoti ana athu adzayendemonso bwino nchomwe ndimalimbikitsa kuti strategic plan yabwino ndithu koma posachedwapa tikhala nawo makobidi mpofunika kuti plan yathu tiyikweze tiponye pamwamba kwambiri bungwe la roads authority lati mu ndondomeko ya chuma chaka chatha lakwanitsa kukhoza misewu yochuluka monga wa mzimba street kenyatta street komanso kumanga milatho yosiyanasiyana
bishop william joseph mchombo wa diocese ya upper shire mu mpingo wa anglikani walimbikitsa ukadaulo ndi ulemu pakati pogwira ntchito za umoyo. Bishop Mchombo wapereka chilimbikitsochi pa mwambo wokondwelera kuti ophunzira pa sukulu ya za umoyo ya St Luke amaliza maphunziro awo. Mwambowu unachitikira ku HHI mu mzinda wa Blantyre ndipo Daniel Zimba ali ndi zambiri. Kunali chimwemwe lachisanu ku HHI mu mzinda wa Blantyre pamene ophunzira 415 amalandira zikalata za diploma atamaliza maphunziro a zaumoyo pa sukulu ya St Luke College of Health Sciences. Mkuyankhula kwawo, Bishop William Mchombo ati ndi zodandaulitsa kumva malipoti ochuluka okhudza anthu ogwira ntchito zaumoyo mzipatala akunyalanyaza ndondomeko za kagwiridwe ka ntchito yawo chonsecho anthuwo anaphunzira komanso kulumbira kuti adzalemekeza malamulo a ntchitoyo. zimene zimachitika zonena kuti um, an- antchito amuzipatala ena si onse ena amakhala ndi mtima wosaganizira za odwala amayika ah, nzeru zawo kwambiri makamaka ku mafoni so tiku uh, encourage ma students kuti uh, students athuwa akayenda kuntchito akayike nzeru ku- kusamalira odwala ndipo mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya anamwino ya nurses and midwifery a esnat kwekwesa agwirizana ndi zomwe anena a bishop mchombo koma ati bungwe lawo likuchilimika poonetsetsa kuti anamwino onse akugwira ntchito yawo motsata ndondomeko za ntchitoyi tili osangalala kwambiri pa zinthu zimenezi tikuona zokuti ndiye kuti manesi mdziko lathu muno awonjezekereka komanso tikudziwa zoti mashoteji amene ali mzipatalamu ndiye kuti manesi amenewa akapereka chisamaliro chokwanira kwa mapeshenti athu chifukwa choti ife monga nurses midwives council of malawi timayimirira kwambiri uh, public kapena anthu amene amalandira care imene imachokera kwa manesi ndi ma midwife anthu ambiri akudandaula kuti manesi samawapatsa chisamaliro choyenerera komanso mwina amayankhula mo- mosakhala bwino zimenezo ndizoona zimatipezadi komano kumbali yathu ya nurses council ngati regulatory body timayesesa kuti nesi akapita kukapanga practice akakhala mchipatala azithanso kuona kuti kodi ineyo chimene ndikuyenera kupanga ndi chani Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa sukulu ya St Luke College of Health Sciences a Henry Dzuwa apempha boma kuti liganizire zoyamba kumaperekanso ngongole za maphunziro kwa ophunzira osowa msukulu zomwe zili pansi pa bungwe la Christian Health Association of Malawi. Pamwambowu ophunzira asanu ndi anayi 8 anapatsidwa mphoto kamba kochita bwino kwambiri pa maphunziro awo kuposa ophunzira ena onse ndipo mmodzi wa ophunzirawa monica chimalizeni walonjeza kukagwira ntchito mokhulupirika akapeza mwayi kwa anthu a mmalawi ndikupereka chitsimikizo kuti ayi ndithu ife ana a st luke's ndife okonzeka ndithu kukaseva mtundu wa amalawi ndithu monga manesi awo kaya a public health komanso a community midwifery
minority shareholders association of listed companies misaliko yaphunzitsa atsogoleri azipembedzo zosiyanasiyana kufunikira kogula masheya maphunzirowa achitikira ku mount soche hotel mu mzinda wa blantyre mmawu ake mlembi wamkulu wa bungweli a frank harawa anati maphunzirowa ndi ofunikira kaamba kuti alimbikitsa atsogoleriwa kuti nawo ayambe kuchita bwino pa chuma. A Harawa akufotokoza.
Ichi chinali chofunika kwambiri chifukwa chakuti research ikuonetsa kuti Amalawi ambiri sakudziwa za msika wa Malawi Stock Exchange and in particular amene akugula ma shares pa msika umenewu. Koma chopweteka ndi chakuti msikawu unayambitsidwa ndi boma la malawi cholinga mu 1994 mmene cholinga chinali chakuti makampani a mdziko muno azitha kupanga raise capital pamsika paja kenako amalawi amene agula mashares makampani muja akhalenso eni ake a makampani- a kampani imeneyo mwachitsanzo inabwera national bank inanena kuti mbali yathu ina tengani amalawi ozidziwawo anatenga mbali na national bank standard bank makampani aliko 16 amene amalawi anatenga mba- gawo makampani amenewo asandukanso eni ake amakampani and amene aku- anatenga mashares aja al- alemera kwambiri ndipo ndiolemera kwambiri mdziko momuno malawi komano mwinake uthenga umenewu amachita ngati abisa chakuti mnangoti zi pakati posepa siumazungulira and omwe olemera amangolemera okhaokha ndiye pano tikunena kuti azibusa mashekiwa aku- akuyang'anira anthu ambiri m'mipingo yawo and amalankhula nawo daily m'mipingo mwawo and anthu ambiri amamvera kwambiri anthu a- a- a Mulungu tikagwiritsa ntchito iwowa kuti atipititsire uthenga chikhala cha nzeru kwambiri kwa ife kwa malawi tapinga nawo chokambirana
ndipo akhumbo mtalika ndi mkulu woyang'anira ntchito za misika ya chuma komanso mabungwe osungitsa ndi kubwereketsa ndalama ku reserve bank of malawi
Atsogoleri athu a mipingo yosiyanasiyana an- unali wofunikira kuti tiwabweretse pamodzi chifukwa choti anthu amenewa ndi amene tikakhala mu madera mwathumo ndi anthu amene ama, anthu ama, amawamvera anthu amene amati akamalankhula anthu amatsatira ndipo amakhala ndi chikoka nde tikaphunzitsa anthu amenewa akamakhala mmagulu mwawomo ndi anthu awo tikudziwa kuti anthu akamvetsera, anthu akatsatira ndipo akakamvetsera anthuwonso akakhala ndi chidwi kuti akatenge nawo gawo pa nkhani za zachuma makamaka pa msika wa zachuma.
Naye Sheikh Ashraf Abdullah wa pa mzikiti wa Mkwate ku Machinjiri m'boma la Blantyre walimbikitsa Asilamu kuti azigula masheya. Chisilamu sichimaletsa kugula masheya Ah, chinangoyika ndondomeko yoti ngati iwe ukufuna kugula masheya uonetsetse kunena kuti kodi masheya ako ukucho- ukugula kuchokera ku kampani iti kapena ku chinthu chiti ngati chinthucho chimapanga katapira kapena kuti chimayikapo interest ndiye kuti iweyo masheya ako usagule kuchokera ku chinthu chimenecho komanso chinthu china chinthucho uonetsetse kunena kuti sichimagulitsa zinthu zoletsedwa ngati chimagulitsa zinthu zoletsedwa malingana ndi lamulo la chisilamu ndekuti iweyo usagule chinthu uh, usagule masheya ochokera ku chinthu chimenecho pakadali pano katswiri pa zachuma a Audrey Mwala ati Amalawi ambiri alibe ukadaulo pa kayendetsedwe ka ndalama zawo zomwe zikukolezera umphawi a Mwala omwenso ndi mkulu wa kampani ya Sycamore Consult alankhula izi ku Lilongwe pa maphunziro a ogwira ntchito ku Export Development Fund pa zachuma.
Chuma cha dziko lino chikukhuzidwa kwambiri chifukwa chokuti dziko lathu lino kuti litukuke likufunika kuti likhale ndi anthu otukuka. Dziko kuti lilemere likufunika kuti mukhale anthu ndi mabizinesi amene ali olemera. Anthu amene ajawo ndi amene angakwanitseno kupezeka kuti ali ndi ndalama zolembera ntchito anthu ena komanso akupereka ma services osiyanasiyana akupanga attract even ukakhala kuti iweyo suli ndi ndalama umathanso kupanga attract anthu ena ochokera kunja kuti abweretse ndalama zawo fanazoti iweyo zako uli nazo nde iwo amakhalanso ndi chidwi choti abweretse ndeno ifeyo titakhoti amalawi tapanga zinthu zokuti chuma chathu tikuchisamalira kuchokera ku ndalama imene tikulandira ngati salary nkupezeka kuti ndra- salary ija tayitembenuza kusanduka chuma chifukwa pali kusiyana pa Salary ndi chuma. Salary ija ndiyo titha kuitembenuza eti chizungu chake mwina tingati income ndi wealth. Ndeno uh, income imakhala ndalama imene timalandira komano wealth imakhala chimene tamanga ndi ndalama imene talandirira. Ndeno titakhala titapeza ukadaulo umenewo odziwa kuti kodi uh, Ndalama yolandira imene ili income tingaitembenuze bwanji kuti isanduke wealth? Zimenezozo ndi zimene zingathandize kuti dziko lathu lipite patali. Tingatukule dzikoli ndithu titakhala kuti anthufe tili ndi maphunziro a financial literacy.
M'mawu ake, mkulu woyang'anira ogwira ntchito ku Export Development Fund, a Sabit Said, ati maphunzirowa ndi okomeranso makampani osati anthu ogwira ntchito okha.
cholinga chathu ndichonena kuti ma members of staff adziwe kayendetsedwe ka zachuma personal finances ndalama zawo kaya ndi salary kaya ndi tingongole timene timapereka ku maofesimu kaya zimene amakatenga kunja kuti ziathandize akhale ndi ufulu pa zachuma umene ungathandizirenso kuti azitha kugwira ntchito modzipereka zimene zitithandizira kwambiri chifukwa aliyense amene ali pa ufulu anthu amene akukanika kuyendetsa ngongole zawo amene akukanika kuyendetsa zachuma zawo kaya ndi pakhomo okanika kupanga manage salary yawo zimabweretsa kubwerera mbuyo pakagwidwa ka ntchito ifeyo tili ndi chikhulupiriro kunena kuti zitithandizira kuti ogwira ntchito athu akhale odzipereka komanso akhale akukonza zachuma zawo kumtsogolo akadzasiya ntchito komanso pamene akugwira ntchito
ndipo nthambi ya immigration yati ikukumanabe ndi mavuto ena kamba kakuchepa kwa ogwira ntchito mkulu wa immigration a macloud kalindang'oma wati kuti ntchito zake ziyende bwino nthambiyi ikufunika maofisala oposa 2000 koma pakadali pano ili ndi oposa 1000 okha a kalindang'oma ayankhula izi mu mzinda wa blantyre pamwambo umene asilikali atsopano a nthambiyi amakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Isaac Salima anali nawo pa mwambowu ku Police Training School mu mzinda wa Blantyre. asilikali okwana 354 komanso anthu ena adasonkhana ku Limbe mu mzinda wa Blantyre pamene amakondwera kuti amaliza maphunziro awo amene akhala akuchita kwa miyezi isanu ndi umodzi m'mawu ake mpamene amathokoza boma kamba kokweza ntchito za immigration mdziko muno a kalindang'oma adati nthambiyi ikukumana ndi mavuto makamaka pa nkhani yokhuza kuchepa kwa anthu ogwira ntchito iwo adati pakadali pano amafunikira ogwira ntchito okwana 2224 koma pakadali pano ali ndi ogwira ntchito okwana 1101 iwo adati kusowekera kwa ogwira ntchito enaku kukukhuza cholinga chawo chofuna kuti adzigwira bwino ntchito makamakanso kuti awonjezere chiwerengero cha anthu ogwira ntchito mu zipata zoona zolowa komanso kutuluka mdziko muno a kalindang'oma kenako adapempha boma kuti lifulumizitse malamulo oona zolowa mdziko komanso nkhani zokhuza nzika amene akuwakonzanso ndipo m'mawu awo a ching'oma anati boma lionetsetsa kuti likupitirizabe ndondomeko yofuna kusintha kagwiridwe ka ntchito ku nthambi yoona zolowa komanso kutuluka mdziko munoyi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti ntchito zake zipite patsogolo iwo adaonjezeranso kuti pakadali pano apeza kampani yatsopano yopanga mapasipoti ndipo anati kampani iyi ikayamba bwino kugwira ntchito zake zithandizira kuchepetsa chiwerengero cha anthu amene amadikira kuti awakonzere ziphaso zawo pamwambowu asilikali amene angowalemba ntchitowa okwana khumi ndi amene adawapasa mphoto kuti achita bwino ku maphunziro awo pamene veronica mkangala ndi amene adakhala woyambirira kwa ochita bwinowa
boma lati silinalandirebe uthenga uliwonse kuchokera ku united states pa nkhani ya kuimitsidwa kwa visa za amalawi amene akufuna kukaphunzira mdzikomo nduna yoona za mayiko maka ubale wa mayiko a dziko la malawi ndi mayiko akunja nancy tembo anena izi pa chikondwerero choti dziko la united states lakwanitsa zaka 249 lili pa ufulu wodzilamulira. Mercy Matonga ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula pa mwambowu, a Tembo anati dziko la America lakhala bwenzi ku dziko la Malawi pa nkhani yolimbikitsa ufulu komanso kuthandiza ku nkhani ya chitukuko ndi kukweza miyoyo ya Amalawi. Koma poyankhula kwa atolankhani mwambowu ukupita kumapeto pa nkhani yokhudzana ndi ziphaso zolowera dziko la America, a Tembo anati pakadali pano sangayankhulepo kanthu kamba koti boma silinalandire uthenga wina uliwonse kuchokera ku ofesi ya kazembe ya dziko la America. panopa sindingapange comment chifukwa nkhaniyo ndi ya nkhamba kamwa ifeyo officially sidatipeze tikati tichita nawo engage a ku america kuti timvetsetse kuti nkhaniyo akutanthauzanji koma panopa sindingathe kuyankha ndipo m'mawu ake mkulu mu ofesi ya kazembe ya dziko la america kuno ku malawi a amy diaz omwe anayankhula molunjika mutu wa tsikuli omwe umati nkhani zomwe timanena anati dziko la malawi lidakalembabe nkhani yake iye anati dziko la america lipitiriza ubale wake othandizira kuthetsa nkhani zakatangale zimene zimakhudza chitukuko pa nkhani ya ziphaso zolowera dziko la america A Diaz anati ali ndi chikhulupiriro kuti nkhani zokhudza ziphasozi zitha posachedwapa. A Diaz omwe akhala m'dziko muno kwa zaka zitatu akhala akumaliza kugwira ntchito m'dziko muno pofika mwezi wa July. Dziko la America limasangalala tsiku limene linalandira ufulu wake pa 4 July koma tsikuli limakondweredwa moyambirira kuno ku Malawi kamba ka zifukwa zina.
bungwe la zachifundo la israaid lakumbukira tsiku la world menstrual hygiene day limene limalimbikitsa anthu kuti asamasale atsikana pa nthawi ya msambo mwambo wokumbukira tsikuli wachitika ku sukulu ya pulaimali ya chikuli ku chileka mboma la blantyre mwai gowero akufotokoza
bungwe la israel lapereka ziwiya ndi zidebe kwa ophunzira pofuna kulimbikitsa ukhondo komanso kuthana ndi vuto lojomba ku sukulu pakati pa atsikana makamaka mu nthawi ya msambo mfumu yayikulu kunthembwe yayamikira bungweli kamba ka thandizoli Ine chithandizochi ndachilandira ndi manja awiri makamaka chifukwa chonena kuti atsikana athu ambiri amasiya sukulu panjira chifukwa zochitika mwina mmene tamvera muja mmambomuja kuti mwina akhale mwina zawachitikira akuti asamba amakhala ndi muja wamanyazi amakhala omangika amajomba ku sukulu mmene anzawo amakhala akuphunzira zambiri zimakhala zasokonekera A Vitumbiko Mbulo ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Israeli. lero ndi tsiku lomwe uh, israel malawi uh, mogwirizana ndi a blantyre district council anachona cha mtengo wapatali kubwera pano pa chikuli primary school kuzapanga kuza- kuzalimbikitsa nkhani za msambo monga mukudziwa nkhani za msambo nthawi zambiri zima sizimakambidwa poyera timachitenga kukhala ngati chinthu chobisika koma ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tizichikamba chifukwa ana athu akazisamalira bwino tikawapatsa uthenga woyenerera ndiye kuti sazikhalanso ndi manyazi azisamalira bwino azibwera ku sukulu ah, kukhalanso active bwinobwino kuchitanso bwino pa maphunziro awo pamapeto pake kuzathandiziranso patani pa chitukuko cha dziko ndipo m'mawu awo amene amayimira khonsolo ya boma ya blantyre a elson mdumuka nawo anayamikira ntchito imene bungweli likugwira maphunziro komanso malangizo amene a israaid abweretsa uh, kuno ku blantyre district ndine okondwa kwambiri m'malo mwa council yonse chifukwa imeneyi ndi imodzi mwa ntchito zimene ife ngati boma tikulimbikisa m'madera athu kuti pakhale ukhondo pena paliponse mu khonsolo yathu ino. potsiriza mmodzi mwa ophunzira loveness mashonga nayenso anathokoza ineyo ndili osangala kwambiri zimene aisraeli apanga kuzatigawira zinthu komanso kuzatiphunzisa mmene tinga zomwe tingachite pa nthawi ya msambo tsiku la world menstrual hygiene day limachitika chaka chilichonse pa 28 meyi ndipo cholinga chake ndi kudziwitsa anthu za msambo komanso mavuto omwe amayi ndi atsikana amakumana nawo pa dziko lonse lapansi national economic empowerment fund neef yapereka zipangizo za ulimi kwa anthu am'mudzi mwa chauwa dera la mfumu yayikulu mazengera m'boma la lilongwe zipangizozi ndi za ndalama zokwana 40 miliyoni kwacha mkulu wa bungweli a humphreys mdyetseni wati zipangizozi zilimbikitsa ulimi mderalo ya uthenga waukulu ndi wonena kuti tikupitiriza ndi programu imeneyi yolimbikitsa alimi kuti a- alime ulimi wa nthirira m'madimba ngakhale m'malo ena kumtunda amene akhoza kukwanitsa kuthirira ndiye ndi pologalamu ya boma imene yafikiranso kunoku kwa mkuzomba komanso kuja tinalili chakumpenu kwa mwera ng'ombe komanso tikumawapatsanso pampu yothirira yoyendera dzuwa pa chingereza amati solar pump uthenga wakulu kwa alimi Ndi wonena kuti njira yokhayo imene boma lingathandizire alimi kuti akhale ndi chakudya komanso kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira ndi njira yokhayo yoti alimi alime mmadimba chifukwa chaka chino sitidakolole zokwanira
amayi 31 ndi abambo 18 ndi amene akuchita ulimi pa sikimu mderali ndipo alandira pampu imodzi yoyendera mphamvu ya dzuwa matumba 100 a fetereza makilogalamu 500 a mbewu yachimanga ndi makilogalamu 125 a nyemba nkhani zathu mmawa uno ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake roads authority ikufuna ndalama pafupifupi 7.7 trillion kwacha kuti imange ndi kukonza misewu m'zaka zisanu zikudzazi vuto la kuchepa kwa ogwira ntchito ati lakhudza nthambi ya imigireshoni ndipo mu nkhani zina boma la malawi silinalandire uthenga kuchokera ku united states pa zakuyimitsidwa kwa visa za amalawi amene akufuna kukachita maphunziro mdzikomo